Amalawi anzanga, zimene ndizikhala ndikuyankhula sizikhala za m'mutu mwanga koma zikhala zokhazo zimene zikubwera patebulo panga kotero kuti ndikamayankhula kaya ndi aulamuliro akuboma kaya ndi aku opposition ngati simumazitenga mwa, mwa positive kumazitenga mwa negative zizamasulira kena kutsogoloko ine ndili phee chifukwa ine sindipindula kanthu kena kalikonse ndimakhala munthu wongolandira information achimwene inuyo mumakwanitsa kuyankhula dziko limamva. Pali izi andalewa sazidziwa? Sakonza izi? Auzeni akonze izi kuti zitheke kuti ziwayendere bwino. Ine ndimangobwera chifukwa choti mwina ndili ndi platform chifukwa chonena kuti anthu anazolowera ena amanena kuti omangolongolola uja koma mukulongololako ena amatengamo maphunziro. Choyamba ndikufuna ndiyankhulane ndi zimene zili pa table panga zochokera ku chipani cha Democratic Progressive Party, dpp, kenako ndizayankhula zimene zili pa tebulo panga zochokera ku chipani cha Malawi Congress Party, mcp. Chipani cha Democratic Progressive Party, dpp, mosogozedwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika adaluza zisankho za 2020 koma 2019 adali atawina chifukwa chopita ku makoti chifukwa cha ma demonstrations chifukwa cha zina ndi zina kudapezeka kuti 2020 a Peter Mutharika adachoka mboma kuyambira 2020 a Peter Mutharika sadavomere kuti aluza zisankho koma amati ndidalandidwa boma kufikira pano a Peter Mutharika amalimbikirabe even dzanadzana ili akulumbirisa nduna anena kuti ineyo ndinakonzeka kuti a George Partridge ndigwire nawo ntchito uh, mu 2019 koma chifukwa cha zimene zinachitika kuti anandilanda boma nonse mukudziwa atandilanda boma ndinalephera kupitiriza lero ndawatenga kuti ndigwire nawo ntchito ndimafuna ndinene ichi kunena kuti ngakhale pangakhale maganizo oti boma lidalandidwa koma panali zovuta zambiri zimene zinalipo one kusalolerana ndi Dr Saulos Chilima. Kusalolerana ndi Dr Saulos Chilima kunapangisa kuti 2019 ipitidwe koma movuta kwambiri. Nchifukwa chake 2019 makampeni ake anali ovuta pamene Peter Mutharika adatenga achimulirenji ndikuyenda nawo ndekuti Dr Saulos Chilima nawonso anali ndi timu yawo imene amapita nayo mbali inayi. 2020 popita ku zisankho, ma PS amene anali m'boma anali ogawikana. Ena anali kwa Dr Saulos Chilima, ena anali kwa Professor Arthur Peter Mutharika. and ineyo ndikusimikiza izi chifukwa ndinali mmodzi wa kampeni ya Peter Mutharika amene ndimanena kuti apm sali yekha mu chaka chimenechi ndipo ndinali ndi basi imene ndinayikapo nkhope yanga ngati Billy Malata, nkhope ya a Gremasi ngati MP, ine ngati khansala ndi Peter Mutharika ngati president ndipo timanena kuti 3M Masi Malata Mutharika. Malata, Masi, Mutharika ngati 3 3 3 M. Now zimene zidachitika m'boma ndi ma PS zinali zovuta kwambiri. Amene adapangitsa kuti mpaka boma lichoke ndi ma PS amene anali m'bomamo chifukwa one amagawa loyalty yawo. Ena loyalty yawo inali kwa Chilima. ena inali kwa peter mutharika ndipo pochoka 2020 kudali zovuta kwambiri chifukwa anthu aliyense anafika paja poti kuli bwino tiluze tonse tiluze zimene zija zidapweteka dpp lero apurezidenti profesa arthur peter mutharika mwachitanso mwayi obwerera mboma mwabwerera ku maganizo a 2020 omwe aja oti ndidalandidwa boma nde mwatenga anthu omwe aja a 2020 aja ndi amene mukuyenda nawo mwachosa ma PS ena onse nde mukutenga okhaokha aja amene munali nawo mu 2020 aja mwangosintha amene anali ku Lands mwangochosa ku Lands ndikukasiya kaya ndi ku justice kuchosa ku justice ndikukasiya kaya ndi ku- ku Lands kuchoka uku ndikukasiya kaya ku, ku, ku dodima kuchosa uku ndikukasiya uku koma anthu ake aja ndi omwewo bwana anthu amene sadasamale anthu a chipani, anthu amene sadasamale anthu a dziko la Malawi, anthu amene amatenga malo ndikumakapatsa amwenye, anthu amene amalola kuti anthu ena ochita ma business akuluakulu azilowa pena paliponse ndikumalamula civil service yonse ndikumapanga corruption. zimene zapangisa kunena kuti mpaka malemu saulos chilima akapezeke nazo ali ku makhoti nkhani za corruption lero anthu amene aja ndi amene mukuwatenga bwana ndi kuwayika pompaja siku lina muzabwera ndikunenanso kuti andilanda boma chifukwa anthu aja aim yawo simakhala ku serve government of the day koma ku serve mimba zawo zimene anthu akunena akuti mwachita bwino kwambiri kuti muli ndi inuyo president ochokera ku southern region muli ndi vice president ochokera ku central region komanso muli ndi second vice president ochokera ku northern region mg3 zimenezizi munafunika kuti muchite share ma position komanso muyang'anisitse ma new blood anthu amene akhoza kubweretsa ma ideas atsopano chifukwa chonena kuti mwatenga ma ps akale omwe aja mwayikayika m'madera muja nde system tsopano yabwerera yomwe ija yakumbuyo anyamata anu a dpp adzadzana mu city center kupita kumakaopseza ma ps ine ndi wa dpp ndipaseni business ndikumangozungulira maofesi kumangozungulira maofesi ena kumafika paja poti pomakwira ena akangowaona ati afuna kuti aziamenya chifukwa chonena kuti apezeka ku city center nde nkumadabwa kuti ah, kodi bomali ndi la awa okha chifukwa chonena kuti ndi a dpp vuto limene limakhalapo ndi limenelo kotero kuti mukamanena kuti tinachotsedwa mboma tinalandidwa boma iyayi nkhani imene imakhalapo anthu amafika paja pokwiya pomaona kuti awatu amadya okha nde ifenso nafe tidye nde mapeto ake zimakhala zinthu zoti zopangana nsanje kotero kuti zisankho zikabwera nkuona anthu akumachotsedwa pampando takhalani pansi a president inu a president a vice anu a minister of state a central region a gangata e, a chihana a Jane Ansah kuti pamene mukukonza dzikoli tayang'anani kunena kuti kodi amene ana anzeru amene mwina sanaonekereonekere pa politics ya dziko lino amene akhoza kugwira ntchito zono- zooneka zosamalira dziko lino kuti dziko lipite chitsogolo ndi nani koma mukangotenga kuti awa ndi amene ndinagwa nawo limodzi 2020 anatilanda boma omwe aja ndi amene samachita sapoti inuyo bwana mwina mukudziwanso inuyo kunena kuti uh, munthu amene anadedwa kwambiri ku dziko lino anali a Chisale aliyense amangoti a Chisale ndi amene amasokoneza ku state house a Peter Mutharika samachita bwino chifukwa cha a Chisale and a Chisale anazunzika kwambiri kuyenda pena paliponse m'nde- nde- ndende za dziko lino la malawi kumangidwa lero kutuluka khoti iyi kulowa khoti iyi kumangidwa iyi kulowa khoti iyi kutuluka kulowa khoti iyi chifukwa chonena kuti anthu anali nawo udani poganizira kuti iwowo ndi amene amakusokonezani koma the truth of the matter ndi yonena kuti system ya ndale zathu za mboma tikumayichosa ku, eh, ku ndale za governance ndikumayika ku ndale za politics yeniyeni ya ndale zokolana zoti tichotse anga tichotse ake tiike anga tichotse ake tiike anga koma tikanakhala kuti system ya civil service tikuisiya osayigundagunda kotero kuti onse amene ma- anali ma ps kumbuyo kuja sitidawagundegunde koma tikupita nawo akumaliza matemu awo macontract awo ndikumayikamo ena ma expert boma likanakhala lokhazikika mwina bwezi tikumakhalanso ndi 10 years ya president opanda kusinthasintha ma civil servant so nkhani iyi yosintha ma ps yosintha ndani kaya ma directors kaya ndi chani tayionani bwino a president imene iyi iyi imene iyi iyi ndi imene imachita throw overthrow government osati zimene mumaganiza zonena kuti adandilanda boma ayi ma ps 2020 mu office munalibe ine ndili ndi umboni nali one of them amene timati tiyeni tipange chakuti kuti titeteze boma ili ps akubwera kukuuza kunena kuti ya izi zomwe mwapanga bwino tiyeni tikumane friday tipange zakuti zakuti kufika friday ukampeza munthu mu office mulibe kenako akufika paja pomwe tangozisiyani inu izi izi zitavutavuta kale izi chomwecho ndi zimenenso zachitika ku chipani cha malawi congress party chipani cha malawi congress party munali ndi chimkondwa choona kuti tili mboma nde munafuna kutenganso anthu ambali yanu yokha lero mukati muone pamene chithunzi chimene chatuluka chonena kuti a chakwera atuluka koyamba ku mtundu wa malawi Pali a Chimwendo, pali a Vitumbiko Mumba, pali a Gotani Hara, pali a, mm, a, a, a Chithyola Banda, pali a Mkaka. Anthu angati? Anthu 6. Ndiye mukaone tsopano kuti kodi chipani chanu chinafunika kuti chikhale ndi structure yotani ndi anthu ati amene amadyerera ndi anthu ati amene munawayika kukhala maminista tapangani zija zoti mukonze chipani chanu nkhani zimene zikumveka zonena kuti achipani cha malawi congress party akuti sadavomereze nkhani za chisankho koma iwowo akuona kuti akuyenera kuti apite ku makhoti aka- akadandaule akamang'ale kuti chifukwa chonena kuti kuli ma 83 constituencies amene adandaula ndikuti ngati 83 constituencies adandaula za mmene zisankho zayendera ndikuti zisankho za presidentiso sizidayende bwino pamene president walumbira kale isenani state zisiyeni zimenezo konzani chipani chanu bwererani muone kuti chipani chanu chikhale cha national anthu amene inuyo mumawayika kuti akhale ma ps anu amanachita behave motani anthu amene mudawayika kuti akuthandizeni ngati ma advisors anachita behave motani anthu amene munapatsa inuyo maudindo kaya amuzipani anachita behave motani including pa ground penipeni kaya mukuti constituency chair ena amati constituency governor adapanga zotani nanga lerolo pakuyenera kuti papange zotani zochita regret kuti talandidwa boma sizathandiza ku dziko lino la malawi konzani zipani zanu konzani zipani zanu tengani anthu ena onse amene akugwira ntchito kandi pa NEC level agwire ntchito yawo osati kukonda munthu mmodzi amene akungokhala ndi mpata wokumana nanu a president ayi ndikukhulupirira kuti inuyo a president a dr lazarus chakwera muli ndi ntchitonso yozungulira dziko lonse la malawi kupanga misonkhano kuwathokoza amalawi ndayenda nanu munandivotera 1.7 million simavoti ochepa mukathokoza thokoza choncho kakhaleni pansi kapangeni eh, ma, stra- ma, ma strategies anu akuchipani kuti kodi ku, ku, ku opposition ku parliament tikatsutsa motani kodi ku parliament tikathandiza bwanji boma kodi ku parliament tikapanga zotani kumapita chitsogolo koma mukakhala kuti mukhale anthu ochita regret omati tinaberedwa kapena talandidwa boma ayi ayi talandidwa boma bwanji mavoti anali otere ayi njira zonse zoyenerera anthu adapanga kuti mwina pakhale njira yoti zilongosoke bwinobwino koma a president amene anali candidate anabwera ndikufotokozera mtundu wa amalawi kuti avomera then wina wa chipani abwere akanene kuti ayi poti ifeyo ndi achipani anavomera aja ndi apurezidenti ife achipani sitinavomereze ndiye kuti chipani ndi purezidentiyo amene amakayimira chifukwa chipani chinatenga purezidenti ndikukamusiya patsogolo ndiye kuti ayimire ndiye kuti chipani mmene purezidenti anangoyankhula chipaninso chinavomereza chifukwa chake wina aliyense adavomereza ndikumamuchita congratulate Professor Arthur Peter Mutharika. Zimene tikufunika tichite pano ndi chani? Tilikonde dziko la Malawi. A dpp chitani temu anyamata anu. Ku Lands kunavuta kwambiri chifukwa chonena kuti anthu amangogawana mapuloti mosalongosoka. Zimene zija zidapangisa kuti achinyamata ayambe kumangotenga malo madera osiyanasiyana mopanda dongosolo chifukwa kuti ku Lands kunalibeko dongosolo lero konzani chikhalidwe achinyamata asapite m'maofesi ndi kumakaopseza ma PS akuika iwe apa akuika ndi a president ifeyo ndi amene tili ndi a- tili a DPP ndiye utipange zakuti zakuti zimene zija anthu akwiya nazo zimene zija zifika pa tebulo zafika pa tebulo pathu anthu ena ayamba kudandaula kale nde ife ndiongoyankhula kukudziwitsani sitikupangira nsanje wina aliyense sitikuzigulira ploti koma tikungofuna kuti dziko lino lipite chitsogolo tikamakamba zonena kuti e, dziko lino tikufuna tiyang'anisise kwambiri kumbali ya health tiyang'ane kwambiri kumbali ya maphunziro education komanso tiyang'ane kwambiri kumbali ya agriculture ndi zinthu zitatu zimene zitipangisire kuti dziko lino lipite chitsogolo koma tikakhazikika kwambiri pa politics yomanena kuti ayi tiyeni e, tigwetse awa woyayi tiyeni tichite deregister mcp ndekuti ti- tichita bwino a dokotala lazarus chakwera ananena kuti sumatalika chifukwa waponda wina nkhani zomanena kuti tiyeni tichite deregister mcp sipangisa zija zonena kuti dpp ikhale yolimba dpp ikhala yolimba ikakhala kuti ikuchita empower achinyamata ake molongosoka amene ali ndi maphunziro akupanga maphunziro amene alibe maphunziro akutumizidwa ku technical college amene alibe chani ali ndi zochita mabizinesi akupanga chipani chimalimba koma tikatenga kuti ti- tiyang'ane kwambiri kaya ndi amwenye tiyang'ane kwambiri anthu ochita bwino kuti tiziyapasa mabizinesi azatithandiza nthawi yachisankho anthu ochita bwino aja samaoneka ana awo samakavota mapeto ake iwo aja amangotenga ndalama ndi kukazisiya ku dziko lakunja pena chipani chimatha kugwa chifukwa chonena kuti ndalama zija mumadya ndi akuluakulu okhaokha ndalama zija sizimafika pansi panopa pakufunika bottom up system nkhani ya maphunziro tikhala tikuyikamba pafupi pafupi chifukwa pali zambiri zimene zikubwera pa tebulo zokhuzana kuti zikonzedwe before implementing free uh, education Pena pakungofunikira paja poti pakonzedwe zinthu zimene tizibwera pano ndi kumayankhula pafupipafupi. Koma zimene zinali pa tebulo pathu lero, zimene anena kuti tinene ndi zimenezi zifike pa tebulo pa President Professor Arthur Peter Mutharika, zifike pa tebulo pa a Dr. Lazarus Chakwera chifukwa njira imene adusa- adusamo a Dr. Lazarus Chakwera ndi imenenso adusamo a Peter Mutharika lerolo a dr lazarus chakwera chifukwa kuti aluza, aluza boma ayamba kukumana ndi anthu ena ayayi musiye udindo mulibe mphamvu e chani akadakhala kuti a Peter Mutharika anachita bow down to people amene amawawuza kuti achite ba- a- atule pansi udindo kapena asiye lero a Peter Mutharika sakanakhala president komanso a Peter Mutharika akanakhala kuti atsatira constitution malamulo ena onse ndi kuti sizikanathekanso kuti lerolo akhale president nde nthawi zina zimafunika kunena kuti kuzimvetsera bwino zinthu kuziona kuti kodi anzanga adusa muti kodi ine ndikafika pati kotero kuti zimene zizichitikazo kumakhala mkwiyo wakuluza kwa chisankho kumakhala kumva kuwawa kwakuluza kwa chisankho ndi zina zikamachitika ngati azitsogoleri zimafunika kuzimva ndi kuziponya uko koma ndi kudzuka ati ukagwa udzuke uzisase matope tikawoloke yorodani kumapita koma ukapezeka zija kuti wagwa osadzuka akuti failure is not the time you fall but the time you fail to rise up a dr lazarus chakwera failure is not the time you fall but the time you fail to rise up rise up rise up rise up musaduse ngati mmene anadusira a dpp kuyamba kuya kulephera kuti kodi leader of opposition akhala ndani ku parliament kukanika mpaka last minute lero ndi nthawi yonena kuti inuyo munakonzeka kale mmachita kunena kuti tiyeni tizavomere amene waluza azavomere ndi nthawi yoti panopa mu- muonese kunena kuti mudavomereza mudachita congratulate professor arthur peter mutharika mukhozanso kudzuka ndi kuyamba kudzutsa chipani ndi kumaonekera kumtundu kaya muzipita kumakapanga misonkhano kaya muzipita kumapanga mamiting otani koma pasakhale zinthu zotsinanatsinana zoti "Ah, agwe uyu ayiya ife ti- tigwetse uyu amapwetekeka ndi amalawi ndale ma strategy onena kuti tiyeni tisowese mafuta e tiyeni tisowese imf ipange zakuti tiyeni tipange zakuti zakuti zimene amavutika ndi amalawi sikuti amavutika ndi president ayi komanso mwina kutheka pozabwera kuzavota sazapezeka kuti avotera inu eh, azapezeka kuti avotera ena chifukwa zipani zochuluka zimapanga masaboteji awo koma pamapeto amene akapezeka kuti akawina ndi a dpp mwina akanakhala kuti anazisiya zinthu mmene zinalili mwina akanavotera aka- akanavoteredwa ndi iwo koma chifukwa chonena kuti sitimaziwa zakutsogolo timayenera kuti zipanga zinthu zokonda dziko lathu la malawi ine ndine frederick bile malata